Bhuel, go dté mar atá sibh! Donnach ar ais anseo agus bhfuil fhios agaibh inniu táimid chun foghlaim faoi am spraoi do pháistí i dtíortha eile mórthimpeall an domhain. Rachaimid isteach agus breathnóimid ar na cluichí éagsúla a bhíonn ar siúl ag páistí éagsúla ar fud na cruinne. Am spraoi. Ó, n'fheadar cad tá ar siúl ag an gcailín sin. Feicfimid. Am spraoi le Kate Petty. Gabriel Rosenstock a rinne an leagan Gaeilge agus is iad Frances Lincoln Limited a chéadfhoilsigh. faoin teideal Playtime agus iad na daoine seo leanas a ghlac na griangrafanna iontacha, Oxfam Activities Limited, Toby Adamson, Howard Davies, Sarah Errington, Julio Etchart, Jim Holmes, Rhodri Jones, Jenny Matthews,

Cé acu taobh, meas tú, a gheobhaidh an ceann is fearr? Ó, nach iad atá ag tarraingt, féach, go láidir! Mise an duine, an ceathrú duine ar chlé, féach, a haon, a dó, a trí. Ó, sin í, agus féach uirthi ag tarraingt mar aon lena cairde go léir. Geimhreadh an-fhuar a bhíonn acu sa Rúis, áit a bhfuil cónaí ar Sasha. Tá poll folaigh déanta aige dó féin sa sneachta. Lá amháin a thóg sé orm an tigín sneachta seo a dhéanamh. Ó, féach an poll mór! Caithfidh go rinne sé an-obair ar fad an sneachta sin a chur le chéile agus ansin poll agus pluais a dhéanamh taobh istigh. Ó, caithfidh go bhfuil sé an-fhuar! Cónaíonn Timo i ngar do chalafort Timbuktu i Mailí. Nach deas iad na báidíní atá déanta aige féin is a chairde. Sea, ach cad as a ndearna siad iad, sin í an cheist. Tá súil agam nach mbáfar iad, féach, nó déarfainn gur as píosaí adhmaid a déanadh iad agus a cuireadh le chéile agus b'fhéidir, tá mé ag ceapadh, saghas, gur baineadh úsáid as píosaí plaisteach dos na seolta, féach. Timo is a chairde, agus iad á chur chun seoil síos le sruth. In Hyderabad, san India, atá cónaí ar Shakeel. Áit the thirim dheannachúil í, ach is féidir sacar a imirt faoi scáth na gcrann. Cúl cinnte! An uair seo, féachtar isteach is cic mór a thabhairt dó agus an liathróid ag taisteal go tapaidh. San Afraic Theas a chónaíonn Georgie agus a chara. Ach iad atá sásta leis na cairtíní a rinne siad féin, is féidir na cairtíní a stiúradh leis na hanlaí, féach. B'in obair mhaith iad sin a chur le chéile, as sreanganna éagsúil, féach, agus iad ag rith chomh tapaidh sin, n'fheadar cé a bhuaigh an rás. Helicopter atá déanta ag Gianni as buidéal plaisteach, as an Albáin don bhuachaill cliste seo. Féach na lanna ag casadh sa ghaoth, féach agus iad ag dul chomh timpeall, chomh tapaidh timpeall. Buachaillí ag spraoi sa tSúdáin. Tá tréada ainmhithe ag a muintir. agus is breá leis na buachaillí ainmhithe a dhéanamh as an gcré. An bhfeiceann tú cúpla camall agus bó? Ó, feicim cúpla camall, féach. Agus an chaoi a ndéanann a dhroim síos suas mar sin. Sin é. Ceapaim gur, sea, gur bó atá ansin. Agus féach na buachaillí ag breathnú ar an obair go léir a rinneadar. Rinne Lin agus a chara crann tabhaill as banda rubair. Ag iarraidh clocha beaga a aimsiú atá siad in aice le teach Lin i Vietnam. Gortaíonn sé mé nuair a shnapann an leaistic, ó yeah, bíonn sé sin tinn nuair a téann sé sin ar do mhéar, féach air, ó súil amháin, díreach síos agus ag iarraidh an chloch a bhualadh atá thíos anseo. Tá an ghrian ag scoilteadh na gcloch i mBuircíne Fasó. Ach tá Alex agus Astrid ag rith agus is cuma leo, tá slua mór á ngríosú! Sinne an bheirt is sciobtha sa rang. Féach! Cailín agus buachaill ag rith. N'fheadar cé bhuaigh? An cailín, b'fhéidir? Ach féach ar gach éinne ansin ag rá, Come on! Ar aghaidh libh! Ar aghaidh libh! Sasanach í Paige, is maith léi a bheith ag luascadh sa pháirc áitiúil i ndiaidh scoile. D'fhoghlaim sí le luascadh aisti féin agus gan í ach ceithre bliana d'aois. Suas, síos agus suas arís. Siar is aniar. Cloichíní atá á imirt ag Nothando. Caitheann sí an chloch is mó san aer agus piocfaidh sí suas oiread cloichíní agus is féidir sula mbuaileann an chloch an talamh arís. Cluiche coitianta ag páistí san Afraic Theas. Tá sí díreach tar éis an chloch a chaitheamh suas san aer agus anois is gá di na clocha sin a bhailiú chomh tapaidh agus is féidir léi. Deireadh scéal, ach, féach, na tíortha éagsúla ina bhfuil cónaí ar na páistí seo, féach, an Bhrasaíl, Buircíne Fasó, díreach in aice ab áirid, an Mailí, an Afraic Theas, agus ansin, má théann tú suas ansin, sin an tSúdáin, Sasana, an Albáin, sin an tír beag sin, sin, féach, an Rúis, sin an tír ollmhór sin, ansin Azerbaijan, an Ind, agus Vietnam, tír fada caol ansin. Ah. B'in suimiúil conas a mbíonn páistí éagsúla ag spraoi ar fud an domhain, agus.